toujours i n'a fɔ ee, gorobinɛ gorobinɛ ani seku tunkara n ye kali masa la n t'aw to yen hali ni diɲɛ bɛɛ kumana n t'aw to yen barisa seku tunkara komi i yɛrɛ ko ten ko i ba ko k'i bɛ baara min na ko baara in ka ɲi problème t'a la e ba ko i bɛ baara min na baara in ka ɲi mɛ e bɛna bila walibaw la problème t'o la e bɛna baga e bɛna bila mɔgɔ wɛrɛw baw la problème t'o la o tɛ o tɛ baasi ye aw bɛ aw dɛn ka mɔgɔw ba neni k'aw yɛrɛ kɛ i n'a fɔ aw bɛ ko dɔn ka sɔrɔ aw tɛ foyi dɔn ka tila ka na aw sigi aw bobara fila kan ko wayi ko aw bɛ k'e bɛ bɛn de ɲini e bɛ fɛ maliyɛnw ka bɛn ipokiritiya bɛn ipokiri e bɛ fɛ maliyɛnw ka bɛn e bɛ fɛ maliyɛnw ka bɛn o ne ko e seku yɛrɛ aw ye amani ci mun na aw taara don ma dusu kan cogo di o ka amani ka ameriki kɔnɔ ka tila ka taa kɛ fila ye aw bɛ bɛn nɔfɛ yan aw bɛ bɛn nɔfɛ yan i bɛ tila k'i sigi bobaramugu kan ko wa k'e bɛ fɛ sedɛri sedɛri mɔgɔw ma n b'i suyi sedɛri mɔgɔ dɔ ka yɛlɛ a dɔ ka yɛlɛ i ka paji kan ka taa k'a bɛ kuma ni k'i da don sedɛriw kuma la n ye kali masa la o sedɛri n b'a fɔ mɔgɔ piripara minnu bɛ kɔfɛ dɛ mɛ sedɛri sedɛri manburu a dɔ ka yɛlɛ i ka paji kan n bɛ n bɛ til'e la dɔrɔn n bɛ jigin ale tigi kan tu vois non c'est dire mɔgɔ dɔ ka t'i ka page kan k'a bɛ taa ka manamanakan fɔ yen nɔn k'e bɛ bɛn nɔfɛ ko wayi ko sedɛri mɔgɔw i tilalen i ka ɛsikoro i ka nafigiw bɛɛ la i bɛ fɛ ka sedɛri mɔgɔw dɔw don n'a natɔ la i bɛ sɔrɔ ka fɔ ko wayi ko sedɛri mɔgɔw bɛ tan dɔw yɛrɛ a dɔw yɛrɛ y'a fɔ i ka paji sanfɛ tan sedɛri mɔgɔw ka dɔ ka t'i ka paji sanfɛ a dɔ ka taa tu vois non i ye gorobinɛ min wele gorobinɛ n y'o de f'i ye fali faden tɛ ɲɔgɔmɛ ye ci wa nɔn fali faden o tɛ se ka kɛ ɲɔgɔmɛ ye cogo si arasa juguya min b'e kɔnɔ e bɛ sa o sa cogo de la tan ne y'o de f'i ɲɛ na i bɛ sa o sa cogo la tan n'aw wulila aw b'a fɔ ko wayi ko nɔn ko mɔgɔw y'aw ka vie privée ta e taara i ka paji sanfɛ ka arasa fa n'a ba neni i ka paji sanfɛ i m'o kɛ video ye dɛ i y'a sɛbɛn i ka paji sanfɛ ka arasa fa n'a ba neni k'a yira k'a fɔ arasa fa n'a ba ye ɲɔgɔn sɔrɔ cogo min na e donn'i ka paji sanfɛ k'o fɔ o tɛ tiɲɛ ye i b'o f'i ka paji sanfɛ a d'accord n'o f'i yɛrɛ n'a fɔra ko wayi ko non ko bɛɛ bɛɛ k'i fa bɛɛ k'i fa ɲini caman ɲamɔgɔden bɛ caya dugukolo sanfɛ dɛ e yɛrɛ gorobinɛ n'an da don e ka ne ne ye n da don i ka vie privée la e ka vie privée gansan i bɛna fɔ ko n ye n da don i ka vie privée la sinon ala kana mɔgɔ si kɛ i n'a fɔ i ɲɔgɔn na baba ala kana mɔgɔ si kɛ i n'a fɔ i ɲɔgɔn na bilahi ala kana ni sari ala kana mɔgɔ si kɛ i n'a fɔ e ɲɔgɔn na e ɲɔgɔn aw ɲɔgɔn na dangaden minnu bɛ dugukolo sanfɛ ala kana mɔgɔ si kɛ i n'a fɔ i cogo e bɛ ka bagara sama a jar'o la e bɛ taa mali la e bɛ t'i ka vakansi la ka na e fa e fa filɛ nin ye kayi kɔnɔ e fa bɛ kayi kɔnɔ a bɛ cogo min na hal'i tɛ taa a lajɛ yɛrɛ hali i tɛ taa lajɛ i b'i ka bamakɔ sigi kɛ ka ban i bɛ t'i ka vakansiw la ka na mais i tɛ t'i père lajɛ dɛ n'i wulila ko waye arasa y'a kɛ tan arasa y'a don tan arasa taara ni minɛ yan nɔ hali sini a b'a minɛ piyan wa ni ma kɛ a b'a e ala hali sini sɔgɔma tu vois aw tɛ fɛ segu segu lagalagatɔ in o lagalagatɔ pédé cɛkɔrɔ o yɛrɛ t'a dɔn o bɛ min kɛ bilen a bɛ takisiboli la a bɛ video kɛ la senfɛ a bɛ baara a t'a dɔn a bɛ min yɛrɛ kɛ bilen komi a ba ye duwawu de k'a ye video ko la ala k'a ba ka duwawu jaabi ale ka kɛ video kɛla ye ale ka c'est-à-dire ale ka to facebook in sanfɛ faden sagoya a n'a ka un euro a ka eh, one dollar karavati filɔrima y'a kan na yen nɔ tu vois aw bɛna aw sigi aw bobara mugu fila kan ko wayi ko nɔ k'aw bɛna dɔ fɔ arasa ma ko ko dɛni ko ni mandela yɛrɛ taara dɛni ko ne y'o f'i ɲɛna ne y'o f'i ɲɛna dɛni ko ninnu bɛ fɛ k'i piéger k'i lajigin n y'a f'i ɲɛna dɛ ninnu bɛ fɛ k'i piéger k'i lajigin diɲɛ ka yɛlɛ i la problème t'a la ala kan'a kɛ ala kan'a kɛ sinon anw bɛ anw bɛ yan nɔ anw tɛ tiɲɛ an kumakan tɛ falen tɛ taa fan si walahi ala kan'a kɛ n y'a f'i ye mɔgɔ dɔw bɛ yen n'i yen dɔw senna n ko kuma min bɔra dɛni ko da kɔnɔ kuma min bɔra i da kɔnɔ i yɛrɛ ka kuma labɛnnen tɛ mɔgɔ minnu y'a labɛn ka d'i ma ne b'u dɔn sinon i ka kuma labɛnnen tɛ mais o bɛ fɛ k'i k'i don fɛn dɔ de la

i n'i ka tunkan cɛ mɔgɔ m'e wele ka don sedɛri la e yɛrɛ dɔrɔn e dɔrɔn jɔn nana n'e ye sedɛri kɔnɔ mɔgɔ min nana n'e ye sedɛri kɔnɔ jɔn nana n'e ye sedɛri kɔnɔ mɔgɔ min nana n'e ye a kulo bɛna tigitigi mɔgɔ min nana n'e ye sedɛri kɔnɔ ne danni filɛ ne tɛ sedɛri kɔnɔ mais mɔgɔ min nana ni e ye sedɛri kɔnɔ e gorobinɛba ye sedɛri kɔnɔ o b'o dɔn ne yɛrɛ t'a dɔn e bɛ faden sagoyaba in bɛɛ la tan muso tɛ ne bolo fɔlɔ mais i denw bɛ yen i muso ɲɛ b'i la i bɛ faden sagoya la tan i buranw ɲɛ b'i la olu fana b'a fɔ ko dɔ de burankɛ filɛ i ni segu aw bɛ faden sagoyaba in na tan kulusi jufara barow la tan wa arasa y'a don tan arasa y'a bɔ tan k'i sigi dabarabaya kanfɔ la arasa mago foyi t'i la walahi anw ka c'est-à-dire anw ka mission ye mission kelen min ye o ye yɛlɛma in kɛra mali la dɔrɔn mais aw ka aw ka e, e, e, e, manamanakanfɔ ninnu aw ka kulusi jufarabaro ninnu e ni segu segu k'ale bɛ la paix de nɔfɛ segu e bɛ la paix jumɛn ɲini e bɛ la paix i bɛ la paix kɛ ni jɔn cɛ jɔn y'a f'i ye ko jɔn ni jɔn bɛ ɲɔgɔn na i ni mɔgɔ wɛrɛ tɛ ɲɔgɔn na i ni ne dɔrɔn de bɛ ɲɔgɔn na i ni mɔgɔ si tɛ ɲɔgɔn na i ni ne de bɛ ɲɔgɔn na mɔgɔ si ma deli k'i attaquer ni ne tɛ i ni ne de bɛ ɲɔgɔn na segu wa n'i ye n bɔlen n'i y'o bannen n'i ye n bɔlen y'i nɔfɛ n'i ye n bɔlen y'i nɔfɛ fo n ye min f'i ye k'i bɛ faransi kɛlɛ e yɛrɛ lagalagatɔ lagalagatɔ dajibɔ e bɛ se ka faransi kɛlɛ wa faransiw taar'u yɛrɛ ye mali la wa yann'i ka faransi kɛlɛ mun na i tɛ t'a fɔ guvɛrɛnɛman ye aw olu minnu ye kɔntara siɲɛ u ni mali cɛ ɛ faransi cɛ u k'a lajɛ mun na i t'a fɔ olu ye mais sogɛli mayiga ninnu ni fɛn fɛn taara segu de b'a ka takisi takisi lajɔ isasɔni kɔnɔ ka kɛ boli boli nafigiya ye ninnu da la ka taa wariw min'u la e ala u bɛ taa wari de minɛ ninnu na u bɛ tɛmɛ k'u u jɔ u ma k'u sigi u bobara mugu kan k'u sigi u u ka mɔbili kolon den ninnu kɔnɔ k'u n'u jɔ u ma ko wayi ko nɔn k'olu bɛ ka k'olu bɛ ka bɛn ɲini maliyɛndenw ni ɲɔgɔn cɛ aw bɛ ka bɛn ɲini jɔn ni jɔn ni ɲɔgɔn cɛ mɔgɔ ma o y'a sɔrɔ jɔn ni jɔni de bɛ ɲɔgɔn na i ni mɔgɔ tɛ ɲɔgɔn na i ni ne de don jɔn ni jɔn de bɛ ɲɔgɔn na baba ni jɔni jɔn bɛ ɲɔgɔn na a ni arasa tɛ ɲɔgɔn arasa t'a dɔn i ni ne de bɛ ɲɔgɔn na n'o fana ko yɔrɔ o yɔrɔ ka di an ka taa yen n'a ko ko kɛlɛ problème t'a la n bolo kurulen don ala ka diɲɛ don n tagamatɔ hali n dalen sunɔgɔ la n'a ko ko polisiso problème t'a la n b'o yɔrɔ dɔn n b'o fréquenté wagati bɛɛ tu vois non donc aw ka e ala k'i baba n t'a dɔn sadi n t'a ni n t'a dɔn n bɛ n'i jaabi cogo min na sisan quoi n t'a dɔn n bɛ n'i jaabi cogo min na e ɲɔgɔnna den lahala jugu mɔgɔ mɔgɔ mɔgɔ mɔgɔ sarantan kɔrɔbanin e bɛna mun de fɔ arasa ma dugukolo sanfɛ sa ko arasa y'a ka taa arasa ye ka yala ka maliyɛn denw yɔrɔ ɲini ka na ni tiɲɛ ye k'an nabɔ tiɲɛ kalama an ka droit ye min ye k'a yɔrɔ yira an na e ye mun de yira anw na e ye mun de yira anw na e ye mun yira u na de e bɛ se ka fɛn e ye mun yira u na e bɛ se ka mun fɛn de yira u na e tɛ se ka pa paga yira mɔgɔ si la e bɛ se ka mun yira e yɛrɛ dalen filɛ yɔrɔ nin na dɛ i dalen filɛ yɔrɔ min na dɛ i dalen filɛ i da yɔrɔnin bɛɛ de la i yɛrɛ bɛɛ de filɛ mɔgɔ minnu t'i dɔn olu t'i dɔn sinon i bɛɛ de filɛ nin ye tan à part ça mun de b'i kɔfɛ mun b'i kɔfɛ ni i bobara mugu fila ni dɔ wɛrɛ tɛ mun wɛrɛ b'i kɔfɛ mun wɛrɛ de b'e kɔfɛ k'e bɛ n'i sigi o wa i kɔnɔ k'i bɛ dɔ fɔ arasa ma ko wa arasa y'a don tan ko fɛn tɛ ni arasa cɛ mais min bɛ ni arasa cɛ galo min dara e la mun galo galo jumɛn dara e la e bɛ tilen ka galo min da mɔgɔw la dun e bɛ tilen ka galo i ka cɛ baba n'i ma sabali n ye n kali mansa la faransi kɔnɔ an tɛ kisi ɲɔgɔn ma avertissement n'i ma sabali an tɛ kisi ɲɔgɔn ma tu vois non i m'a faamu e bɛ se ka e bɛ se ka ee arasa ko in tɛ yan ne y'o de fɔ n'a kun ko n'a bɛ mɔgɔ de bolo bi kun t'a ko sɔrɔ yen n'a kun bɛ mɔgɔ de bolo mun kun t'a bi foyi foyi kun t'a sɔrɔ yen ni se tɛ ni mɔgɔ min ye dɔ ka taa yɛlɛ segu ka page kan n'i bɛ kuma i ka kuma i yɛrɛ tɔgɔ la mais n'i kumana sedɛri tɔgɔ la fo k'i sa i tɛ se fila n ye n kali mansa la fo k'i sa i tɛ se ka kuma ka kuma ka kuma sedɛri tɔgɔ la segu ka page kolon den segu bɛ fɛ ka piège min da piège min da u ɲɛ tu vois non a bɛ fɛ ka piège min da u ɲɛ ko ko wayi maliyɛndenw an bɛɛ mɔgɔ i ni mɔgɔ si tɛ ɲɔgɔn na i ni ne dɔrɔn de don i ni mɔgɔ si i ni sedɛri mɔgɔw tɛ ɲɔgɔn na a a a y'a ka fɛn bɛɛ kɛ sedɛri mɔgɔw tɛ taa ka fɛn commenté u mago t'a la u t'a aimé o de digilen don o de digilen don a la a bɔra ko wayi k'ale ba k'ale ba wayi ne ba ye duwawu kɛ n ye e ba ka e ba ma duwawu k'e ye dɔ wɛrɛ la fɔ video e bɛ ka video min kɛ e ba ye duwawu k'o la e ba ma dugawu kɛ k'e arajo mali baara sɔrɔ e ba ma dugawu kɛ k'e bbc baara sɔrɔ e ba ma dugawu kɛ k'e e taara cnn baara la e ba ma dugawu kɛ dɔwɛrɛ la ko fo facebook video seku i ba ye dugawu k'i y'o de la donc i ba bɛ facebook lajɛ wa a bɛ facebook lajɛ n t'o dɔn n t'o fɛnɛ dɔn fo n'i y'o ɲɛfɔ n ye dɛ fo n'i y'o ɲɛfɔ n ɲɛna seku i ka video video ni n ye kali masa ala n b'e attaquer n'a ye i ka video video n b'e attaquer n'a ye fo k'e sa fo k'e sa e bɛ tiɲɛ de fɔ i bɛ tiɲɛ de fɔ bunadamadenw ye naafigiya k'i sigi ameriki eh, bani israɛla new york kɔnɔ naafigiya la ɛsikoroya la lagalagatɔya la daji bɔ han ka t'i sigi yen nɔ hɛɛ ne ba ye dugawu kɛ n ye walayi n bɛ bɛn nɔfɛ tulo sari nayaba ye ameriki tulo e ka nayaba ye tulo sari a bɛ taa ni mali peresidan ni mali ɲɛmɔgɔ min taara ameriki a bɛ taa ka ɔkɔliden tɛni de don a kan na sa a bɛ taa a bɛ taa n bɛ tila ka a fotoni n bɛ tila ka pibiliye sa a n'a ka ɔkɔliden tɛni a bɛ taa ɔkɔliden tɛni de don a kan na sa ka to ka t'olu kunna yen naafigiya ɛsikoroya la ka t'olu ka bagasiw ta ta olu bɛ wari d'a ma o dugusajɛ a bɛ n'i sigi anw da la nɔ n bɛ bɛn e nɔfɛ a donna ta a bɔra ta e bɛ ka jɔn kɛ lagalagatɔ e bɛ jɔn kɛ lagalagatɔ ye de e bɛ jɔn kɛ lagalagatɔ ye e tɛ sɛgɛn ne yɛrɛ tɛ sɛgɛn i tɛ i tɛ sɛgɛn n b'i gosi bila i tɛ n b'i gosi i ba i den fila min na bila u b'a dɔn k'a fɔ ko awa ko karisa de y'an fa ye e muso a b'a dɔn ko ka tellement que e ŋaniya ka jugu aw ŋaniya ka jugu dusu aw dusukunw jalen aw taara madusu fana ka aw ma ni cɛya bolo yen nɔ ɛ k'i muso bɛ i muso bɛ madusu bolo baara la sini i muso min y'a ban i la k'i gɛn k'i labɔ n'a bɛ madusu bolo baara la mɛ aw taara don muso kan ka bɔ n'a ye hali n'a sɔrɔ madusu ibk ka mɔgɔ don o ye diyagoya de ye anw tɛ ibk kɔntoro la hali n'a sɔrɔ a bɛ ibk ko de la o ye diyagoya ye 2014 o y'a sɔrɔ ne yɛrɛ bɛ n yɛrɛ faga ibk nɔfɛ o mɛ anw tɛ ibk kɔntoro la o an kɔni ko système ka changer sinon anw bɛɛ votera IBK ye o mais aw mɔgɔ Sisoko an ma ni deuxième président Sisoko n bɛ nali n bɛ nali spécial e kama deuxième président an ma ni deuxième pré eh, a tɔgɔ an ma an ma ni deux président Sisoko n bɛ nali n bɛ na n t'i to yen n bɛ nali n'aw de sigilen don kalabanciya la New York ka taa mɔgɔw don fili la ka taa maliyɛnw ta otage la yen nɔ barisa mɔgɔw ma fɛn dɔ faamuya faransi ni New York tɛ se ka kɛ kelen ye faransi ni ameriki tɛ se ka kɛ kelen ye barisa maliyɛn minnu bɛ faransi an bɛ eh, new york a caman bɛ yen u kɔrɔnpi ka di kojugu tu vois a caman u kɔrɔnpi ka di tellement an ka politikimɔgɔ ninnu bɛ taa yen de barisa an ka politikimɔgɔ filɛ fo ka diɲɛ wuli u tɛ sɔn ka n'u ɲɛ jɔ anw ɲɛ la yan barisa mɔgɔ minnu bɛ yan hmm, alahu akubaru banbaw de bɛ yan mɔgɔ minnu bɛ yan an tɛ jɔn si minɛ k'i bila an tɛ se k'i minɛ k'i bila an t'i musalaka nkalon kan an ko de k'an faso e baba gorobinɛba e de bɛ t'i da don o don ko arasa y'a ka taa d'accord e yɛrɛ ka na ni ko dɔ ye sa kɛ hali ni arasa nana ni nin ye ko wa ko ka mali ci k'a yɛrɛ kɛ ɔ e ka na ni mali jɔko kuma ye kɛ mɛ kuma wɛrɛ t'e da su fara tile kan fo arasa i gɛnna ka bɔ cdr la i gɛnna wa fo ka diɲɛ wuli association tɛ faransi yan nɔ e bɛ se ka taa don min na i bolo ɲɛsin association dɔ la i bɛ se ka taa don min na o de digilen don i la ko wa ko mɔgɔ bi saba kana ne ye cdr la mɔgɔ bi saba kana mɔgɔ bi saba kana han mɔgɔ bi saba kana ne ye mɔgɔ bi saba kana hali i tɛ maloya i bɛ ka nin kuma fɔ o tigi ɲɛ b'i la i tɛ maloya kuma yɛrɛ fɔli la yɛrɛ hali i tɛ maloya hali i i bɛ k'a f'i da min yɛrɛ la komi i da in tɛ hɔrɔn da ye deja o ye da min ye e yɛrɛ b'o dɔn ne b'o dɔn ye o ye da mɔdɛli min y'i bolo ye ti ne o de fɛ yen ko ti sari yanni k'a fɔ k'i bɛ dɔ fɔ arasa ma i bɛ t'i jɔ dumare la fɔlɔ k'i yɛrɛ lajɛ i yɛrɛ la e ye mɔgɔ sugu jumɛn ye i lahala ka jugu deba ala y'i dan i lahala ka jugu i fan si man ɲi fɔlɔ e bɛ taa mun de fɔ arasa ma sa ko arasa ye wari minɛ arasa bɛ mun nɔfɛ hali sini sɔgɔma arasa y'a fɔ piyan ni mɔgɔ ba nenni na n'i ye mɔgɔ ye nenni na est ce que e y'a ɲininka a tigi bɛ nenni na kun jumɛn na hali sini a y'a fɔ piyan n'i ye mɔgɔ ye nenni na i donna a kan i y'a ɲininka wa karisa e ye nin e bɛ nenni na mun de la dɛni ko ne ye nin f'i ye dɛ ne ye nin f'i ye k'i k'i ɲɛbɔ ninnu ninnu min n'i coro bi gorobinɛba da ma s'i ma donc voilà n'an bɛ taga n y'o de fɔ n ko n'an bɛ taa bɛɛ ŋaniya bɛ dɔn bɛɛ bɛ se wa anw filɛ anw ŋaniya ye ŋaniya kelen arasa faso ka yɛlɛma wali ni arasa filila don min na ci a faransilama tɛ dɛ a ci a bamanankanlama a jɛlen an b'o di arasa yɛrɛ ma surtout aw surtout aw aw mɔgɔni ninnu aw tɛ jɔda la aw ni sari aw ni jɔda ma surun aw tɛ pa paga ye mali mali kɔnɔ aw tɛ foyi ye fo aw b'aw ka sojuru sara cogo min na o wari ɲini cogo tu vois aw b'aw ka denbaya balo mali la cogo min na o wari ɲini cogo nanfigiya la ɛsikoroya la n ko n t'o de la n tɛ mɔgɔ ka nanfigiya la n tɛ mɔgɔ ka ɛsikoroya la n'i ye min ye i kɛra diɲɛ jɔn jɔn i tilen facebook i b'i tilen ala kama tɛ i b'i tilen n ye kale masa la i b'i tilen i b'i tilen n'i b'i tilen an b'a d'i ma todunkan bamanankan a jɛlen an b'a d'i ma pasi pasi wa n'i bɛ se ka min kɛ i b'o kɛ wa i tɛ se ka fɛn yɛrɛ fɛnɛ kɛ yɛrɛ i tɛ se ka foyi e tɛ se ka foyi kɛ segu o tɛ se ka foyi kɛ lagalagatɔ ale ka taa segu ale ka taa pantɔlɔn bɔ ka taa tafe siri barisa ne b'a dɔn sari ne b'a dɔn cɛbakɔrɔ tɛ se ka kɛ cɛbakɔrɔ ye ala ka diɲɛ don o don e ni kuma dɔ sari ko minnu yɛrɛ tɛ ɲɔgɔn sɔrɔ e n'o de olu de bɛ bɔ i y'a daminɛ maliko kɛlɛ n'i gosi yen nɔ i y'a daminɛ ko nɔrɔko kɛlɛ n'i gosi i y'o bila i nana musow la ka baga musow ma ala ka diɲɛ don o don musow de b'a k'u cɛw la ta muso a y'a kɛ sini hali sini piyan ni muso b'a k'u cɛw la ta cɛ dɔw fana bɛ yen nɔ olu cɛ minnu bɛ t'u kɛ muso kan yanni k'i tɛ i kɛ muso kan i tɛ k'i cɛ ɲɔgɔn kan e de bɛ t'i kɛ i muso kan k'o de kama i muso y'i bila kɛnɛ ma e bɛ t'i kɛ e hakilila k'e muso ye faden wɛrɛ de ye e ye segu e hakilila e muso ye faden wɛrɛ de ye e bɛ t'i k'e muso kan don o don bolokuru du du du e bɛ t'o dasi n'o bɛ e bila kɛnɛ ma o t'a la danga de b'o kɔ a ba a ba y'a wolo k'a d'e de ma gratuit la ah n'o kɛra a bɛ sɔrɔ ka fɔ wa cɛ dɔ cɛ dɔ bɛ t'u kɛ muso ka dan nɔ diɲɛ tɛ kɛ muso man ɲi muso man ɲi muso man ɲi erɔpu eh, kɔnɔ eh, eh, muso fanga bɛ muso la erɔpu kɔnɔ kɛ fanga bɛ cɛw fana la kɛ mɛ n'i y'a ta k'a jateminɛ teliman erɔpu ye fatɔ dugu ye mɔgɔ si kunkolo man ɲi n'i ye fanga n'i ye fanga bɔ muso la ne ye n kali mansa la ka fanga di cɛw ma cɛ dɔ bɛ bɔ baaraw la ka na muso ci k'a faga ala ka diɲɛ don o don an t'o tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye yan e bɛ n'i jɔ don o don n'i ma taa baga muso ma e ka nin muso layɛba ye nin ye min k'a cɛ la e ka nin layɛba ye nin ye min k'a burankɛ la i muso y'a ban i la ka ban a ban i la denni t'i fɛ a t'i fɛ o kuma kun o kuma kun i bɛ to i bɛ to o kɛlɛ layɛlɛ sedɛri mɔgɔw la aw bɛ to o kɛlɛ layɛlɛ arasa la est ce que nin ko ninnu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ wa. e muso y'a ban i la so kɔnɔ a y'i gɛn k'i labɔ de o kɛlɛ fɔkun k'o ɲɛsi k'o ta k'o ɲɛsi arasa ma o kɛlɛ kɛkun k'o ta k'o ɲɛsi sedɛri ma o dimi na bɔ yɔrɔ kun sedɛri mɔgɔw la o dimi bɔ yɔrɔ kun arasa la n'i sigilen don e bɛ paix nɔfɛ an ka bɛn an ka bɛn an ka bɛn jɔn ni jɔn bɛ ɲɔgɔn na min ni min bɛ ɲɔgɔn na i ni min bɛ ɲɔgɔn na i b'o tigi dɔn o de tɔgɔ ko belebele de paris dakantigi e ala ee ɲɛ tɛ doni ta a bɛ girinman yɛrɛ dɔn koyi aw b'aw kile i b'i kile segu i ka nafigiya bɛ ye ani mɔgɔ minnu tɛ bɛrɛ kalama kosɛbɛ n'olu bɛna n'olu bɛna a fiyɛ k'a jɛya ne t'a jɛ i la dɛ ne t'a jɛ i la bi ne t'a jɛ i la sini tiba i ka nafigiya bɛ ye walayi walayi dɛ ne b'a fɛ an bɛɛ ka bɛn kɔrɔlen nu an ka ɲinɛ kɔ e b'a dɔn kɔrɔlen nu an ka ɲinɛ kɔ e bɛ se ka baba to yen cogo di a bɛna a sigi ka a ka manamanakan a ka manamanakan tulo sariya kan tulo sariya kan ninnu fɔ cogo di arasa ma i ɲinɛna k'a fɔ ko wayi ko nɔn i ɲinɛna kosɛbɛ k'a fɔ ko nɔn ko n'i ye nin fɔ ko wayi ko belebele sigilen don k'a lajɛ i ɲinɛn'a kɔ kosɛbɛ segu e ɲinɛna k'a fɔ ko nɔn ko n'i ye nin to yen ko n'i ye nin gorobinɛba to yen ko belebele bɛna a da sago fɔ a ma i ɲinɛn'a kɔ kosɛbɛ gorobinɛ bɔra da mɔdɛli bɛɛ la yan nɔ faransi yan association foyi tɛ faransi yan min bɛ pa paga don a la min bɛ dɔrɔmɛ kelen don a la association jumɛn de bɛ faransi kɔnɔ min ka girin faransi tɛ mali kɔnɔ mali kɔnɔ mali kɔ kan min ka girin ni sedɛri ye a tɛ yen association tɛ yen min ka girin ni sedɛri ye o fadenya wa n ko faransi ye fadenya dugu de ye faransi yan de yan de tɛriminisi ye fadenya dugu dan de ye yan ye fo an b'a fɔ ko wayi ko faransɛw ye ɛsikorow ye faransɛw bɛ tan nɔ ɔ faransɛw ye n'u ka ɛsikoroya dɛ anw fɛnɛ minnu bɛ yan anw ye o ɛsikoroya kelen u y'a kalan yan de a bɛɛ mali perezidan jumɛn bɛ yen n'o tɛna ɛsikoroya kelen kalan yan u bɛɛ de bɛna ɛsikoroya kelen kalan jamana in kɔnɔ n'o kɛra u bɛ sɔrɔ ka taa baga faransɛw ma e bɛ t'i sigi ko wayi ko nɔn ko ko a donna tan ko faransɛw de nɔ ye mali porobilɛmu bɛɛ ye e ala e karisa e ala an ka adamaden mɔgɔ fi sadi ala kama mɔgɔ wale ɲuman dɔn dɔɔni maliyɛn den minnu b'u yɛrɛ kalama e tɛ se k'a fɔ ko faransɛw de nɔ ye mali porobilɛmu bɛɛ lajɛlen don min na jɔnkunda bɛ kasi jɔnkunda bɛ kasi ka faransi wele e masa maliyɛn an bɛɛ maliyɛn de an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye ni faransi tun ma na a wagati la a tan kɔnɔ san kun b'a sɔrɔ bamakɔ san kun b'a sɔrɔ bamakɔ bɛ cogo di sisan kun b'a sɔrɔ bamakɔ bɛ cogo di o y'a sɔrɔ jihadisiw tɛ yen nɔ hali bi faransi ka bɔ kɛ ni faransi bɔra hali bi ka mali bila bi ɔ gila ko n'a bɛ fɔ an b'a négocier faransi ka yɔrɔnin dɔw de ka sira bila ye yɔrɔ dɔ de la o de kumaw bɛ fɔ mais faransi ka bɔ mali territoire kan pepe n ye kali masa la ni faransi bɔra mali territoire kan pepepepew ka yen bila mun de bɛ kɛ u bɛ taa wa u tɛ taa u bɛ t'u sigi wa u tɛ t'u sigi an bɛ ɲɔgɔn musalaka a kɛ ɛseke a kɛra a kɛra ka sɔrɔ an bɛ denya de la nka a kɛra an bɛɛ ɲɛna yan a ma kɛ an bɛɛ ɲɛna jɔnkunda kasira yan nɔ 2013 a ma kɛ an bɛɛ ɲɛna yan nɔ a ma kɛ bɛɛ lajɛlen ɲɛna ye maliyɛn den bɛɛ lajɛlen ɲɛna n'a tun bɛ faransi wele faransi nana frappe damadɔ bɛɛ ma wuli ko ka kule ko faransi bɔ bi n'o ko bɛ kɛ hali ni faransi faransi ye position dɔ ta n'o kuma bɛ fɔ kuma fɔcogo tɛ nin ye o n'i b'o kɛ an b'o kɛlɛ kɛ an ka gouvernement contre an ka gouvernement aw de bɛn'aw sigi manamanakan fɔ la o tala o ni arasa y'a ka sujet ta o aw tɛ maliyɛn den wa aw tɛ se ka sujet wɛrɛ ta wa sedɛri kelen de ye association yan aw tɛ se ka mun na mun de y'a to aw tɛ se ka aw dabara cɛjugu ni cɛjugu ninnu dabara cɛjugu bobara mugu bobara mugu kuntan ninnu i n'a fɔ mun aw tɛ se k'aw da ta ka bɔ sedɛri ta mun aw tɛ se ka aw ka ɲɛngoya hasidiya ŋaniya juguya ta ka bɔ sedɛri kan di mun aw tɛ se k'o kɛ di e gorobinɛ gɛnna ka bɔ yan nɔ e gɛnna debe nana e ye association jumɛn sigi ko association jumɛn y'i wele ko na an ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ a tɛ yen mali kɔnɔ mali kɔ a tɛ yen mɔgɔ si mago t'i la barisa bɛɛ y'i ka nafigiya ye i ka ɛsikoroya bɛɛ y'a ye fo e de bɛn'i sigi ko wayi ko arasa bɛ tan nɔ e de bɛn'i sigi ko arasa b'a kɛ tan arasa b'a don tan arasa b'a bɔ tan a da bɛ ja segu la n'o yɔrɔ ka jan mɛ e e b'a faamu min don e bɛ territoire min sanfɛ e ni ne an bɛɛ bɛ territoire kelen kan yan a da bɛ ja segu la kosɛbɛ o segu yɔrɔ o t'a yɛrɛ kalama ko fatɔ fura bɛ d'a ma n kun t'a kalama ko fɛnɛ bɛ d'a ma ala ka k'a b'o de ta n kun t'o fɛnɛ kalama tu vois nɔ aw nafigi n'i y'a nana a segu de bɛ sigi a ɲi a ɲi wɛrɛlen don tan nɔ a ɲi wɛrɛlen don e, e, e, mali ɲɛmɔgɔw de nɔfɛ kote bɛɛ la olu bɛ sɔrɔ ka 300 dollars 500 dollars d'a ma a bɛ sɔrɔ k'i sigi ka taa ka telefɔni charger k'i sigi manamanakan fɔ la an maliyɛndenw ka bɛn dɛ awɔ sedɛri mɔgɔ a ye na dɛ ɲɛmaaw bɛɛ lajɛlen na dɛ sedɛri mɔgɔ a ye nali na e y'a yira ko sedɛri ko i bɛ don sedɛri la ka sɔrɔ kunkolo de t'i la ni kunkolo t'i la i y'i mugu surakaw surakaw k'a fɔ ten i mugu sakarilen don i tɛ don sedɛri kɔnɔ i mugu ni kunkolo ma i tɛ se ka don sedɛri kɔnɔ mɔgɔ mɔgɔ bɛ sedɛri kɔnɔ o kunkolo de ka ɲi kojugu sedɛri mɔgɔ jumɛn mago b'e la mɔgɔ lahala jugu segu ni ta tiɲɛlen sedɛri jumɛn mɔgɔ sedɛri mɔgɔ jumɛn de mago b'e la sedɛri jumɛn bɛ yen mɔgɔ a mɔgɔ min mago bɛ jɔ e la sedɛri jumɛn sedɛri jumɛn wɔrɔ jumɛn sedɛri ko sedɛri mɔgɔw ka na sedɛri mɔgɔw mago b'e la wa sedɛri mɔgɔw bɛ mun de fɛ yen dɛ e bɛ sigi ka nafigi hypocrite e segu an bɛ ɲɔgɔn na an bɛ ɲɔgɔn na bilahi an bɛ i ne tɛ fara ɲɔgɔn na dɛ i ne n t'i minɛ k'i bila i ne tɛ fara ɲɔgɔn na i yɛrɛ i ye cɛ min ba neni bi o ye ne de ye i ye min ba neni bi ni e ye den ye ne y'o fɛ ko o neni mɔdɛli sɛgɛ kan sɛgɛ kan dɔrɔn i somɔgɔ i ba min ko ko wayi ko nɔn o min y'a f'i ye ko wayi ko a bɛ fɔ i ka baara la a bɛ tila k'a f'i ye ko n'i ma ko n'i m'a bila k'a b'i haramuya i ma n dɔn hali bi e ma ne dɔn hali bi walahi bilayi o min musokɔrɔba min y'a f'i ye ko wayi k'i ka baara k'a b'i fo baara nin kɔnɔ dɛ a bɛ tila k'i wele k'i ka baara ye k'i k'a bila k'a sera bila i ten sa tu vois non i ma n dɔn mais n'an bɛ tagamɛ se hypocrite ninnu lajɛ aw de b'aw sigi hypocriteya la mɔgɔw dala don o don ko mɔgɔ kana kuma o fɛ n'i ye hypocriteya wale kɛ n b'a f'i ye piyan i ye hypocriteya fɛn kɛ n b'a f'i ye piyan karisa tɛ nin karisa tɛ nin i y'a kɛ n b'a don i tulo la aw yɛrɛ ba aw de i bɛ ka ninnu ta k'u kɛ an ka perezidan aw ma aw mɔgɔ aw mɔgɔlankolon takisibolila takisibolila kirikara takisibolila nɔgɔlennin tu vois ne yɛrɛ t'a dɔn amerikɛnw bɛ don nin ka takisi kɔnɔ cogo cogo komi n t'a dɔn i fɛnɛ mara la n'i bɛ amerikɛnw fɛ i fɛnɛ bɛ amerikɛnw ta o i bɛ mɔgɔ min ta i ka takisi na mɔgɔw ninnu dɔnnen don sinɔn e kasa bɔlen don cogo min na o de kama don o don tellement que i m'a ye n'i bɛ kuma la i da kɛrɛfɛla ninnu u bɛɛ bɛ kanga bon n'i bɛ sari mɔgɔ min ye miiri kɛ kosɛbɛ olu de b'o dɔn wa barisa e bɛ fɛn min kɛ n'e bɛ kuma la i da kɛrɛfɛ ninnu a bɛɛ bɛ kanga kaba b'i da la i bɛ to k'i dagolo minɛ tan to k'i dagolo minɛ ka k'a dun o ye kaba de ye ala k'a nɔgɔya tu vois non beauté dɔɔni charme dɔɔni belebele bɔsɔn n ka bɔsɔn n ka bɔsɔnni yɛrɛ banna bi o bon charme dɔɔni ee segu ee segu e ɲɔgɔnna e ɲɔgɔnna fɛnɛ kɛ wa k'e bɛna anw don flou la ee walayi bilayi e ala e ala ne ye kitaka ye kitaka ye kitaka ye ni kitakaw jɛra a ɲɛnamaw bɛ yen mais nin tɛ bɔ kita yɛrɛ dugu a dugu yɛrɛ yɛrɛ nin tɛ bɔ yen non non non non nin tɛ bɔ nin tɛ bɔ yen an k'o tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye nin tɛ bɔ kita dugu yɛrɛ yɛrɛ kɔnɔ nin bɛ ko dɔw de kɛ facebook sanfɛla la a bɛ fɛn dɔw de kɛ ne kale masa la ni kunkolo t'i la i tɛ se k'a ye quoi a b'i neni cogo dɔ la k'i neni i hakili la k'a bɛ k'i ladi o y'a sɔrɔ a bɛ k'i neni de dɛ mɛ komi anw minnu ye milieu kɛ anw b'a dɔn a bɛ nɛni kɛ fasɔn min na i ye nɛni i y'a dilan cogo cogo anw b'a dɔn mais i tɛ ne tɛ nɛni siɲɛ fila dɛ i tɛ ne nɛni siɲɛ fila jamais o cɛ t'i ye ala m'o cɛ k'i ye k'i bɛ ne nɛni n'i ye ne nɛni siɲɛ fila n'i ye nɛni video la piyan piyan b'a d'i ma o kelen kelen o kelen kelen ala ma masa kelen da dugukolo sanfɛ o tu vois ala y'i da da cogo min na a ye ne yɛrɛ da baara dan ten tu vois non donc e takisi bolila kirikara ni takisi bolila nɔgɔlen ni walahi bilahi américain fɛn o fɛn maliyɛn fɛn o fɛn bɛ amérique kɔnɔ ko diplôme b'u bolo diplôme ɲɛnama i t'a si ye facebook sanfɛ barisa olu yɛrɛ ka baara t'u permettre yɛrɛ parce que amérique dɔw fɔ n ko amérique tɛ ɲɛngo dugu ye mais e takisiboli diplôme wa ala y'o de d'i ma ala k'o nɔgɔya i ye mais i bɛ to k'i ko k'i jɛ k'i ka karabatini changer dɔɔni ne ta ye ladilikan de ye k'o d'i ma i b'i ka karabatini changer dɔɔni k'i ka ɛnɛro eh, a tɔgɔ fila ka bɔ kɔnɔ i ka chemisini eh, i bɛ to ka a changer dɔɔni barisa don o don chemisi mɔdɛlini ninnu de b'i kan na ci wa ɛnɛro ninnu ci wa i bɛ wɔsi de takisi kɔnɔ problème bɛ yɔrɔ min na segu n bɛna fɛn dɔ de f'i ɲɛna quoi n bɛna fɛn dɔ f'i ye ne b'i sɔn hakili la dɔrɔn n bɛ fɛn dɔ f'i ɲɛna quoi barisa n'i bɛ takisi boli tubabu jamana ninnu kan i b'i ko k'i jɛ ka parifɛn da gɛlɛnw de fiyɛ tu vois non i bɛ parifɛn da gɛlɛnw de fiyɛ segu mais e b'i kan siri k'i kan ja tan non ka tila k'i baara ye donc i bɛ bo ci n'i ye bo ci sisan i bo kasa o bɛ o o tɛ bɔ quoi o tɛ dɔw de kan sirilen don funteni bɛ e kan sirilen don nɛnɛ bɛ e kan sirilen don wa n'i y'a ye mɔgɔ mɔgɔ la n ye kale masa la bile fila ma tɛmɛ gawa fila ma tɛmɛ a kan sinon olu waatiw yɛrɛ han segu a ɲɔgɔnna gawa fila ma tɛmɛ a kan bile sani i bɛ bile min yɛrɛ yɛrɛ dɔn dɛ i bɛ bile min o yɛrɛ yɛrɛ a tɛ n'i ye segu ye dɔrɔn a banna walahi bilahi n'i y'a ye n'i ye bile yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ n'i b'a ɲini n'i tɛmɛna segu la dɔrɔn ee funteni na e kan sirilen nɛnɛ la e kan sirilen don k'e ye takisibolila ye takisiboli tɛ n tɛ ka na foyi e tɛ e ala wa hali ni hali ni i bɛ vɛsi a bɛ vɛsi dɔw de don n ye kali masa la hali ne bɛ maloya k'a jira mɔgɔ la ko nin ye maliyɛn dɔ de ye o vɛsiw de ka jan i b'a fɔ ɔrɔbu e fana bɛ sigi e bɛ dɔ fɔ arasama e jarabi an bɛɛ si la k'i jarabi k'i jarabi karabati la mais arasama jarabi nin si la arasa jarabilen tɛ nin si la walayi f'i bɛ nin sigi bi a dɛsɛlen kɔ k'a dɛsɛ pewu k'a dɛsɛ yɛrɛ yɛrɛ bi ta ye ko wayi ko sedɛri mɔgɔw kana lili na ko n'a tɛ ko sedɛri mɔgɔw kunkolo de t'u la sedɛri ni sedɛri mɔgɔ min ye cɛ ye min ye muso ye o ka t'i ka paji sanfɛ o dɔ ka taa sedɛri mɔgɔ dɔ ka taa k'a bɛ taa sedɛri ko kuma fɔ e ka paji kirikara in sanfɛ yen nɔ e ka paji nɔgɔlenni in sanfɛ yen nɔ sedɛri mɔgɔ dɔ ka taga a dɔ ka taga dɔrɔn hali ni m'a tigi ye dɔ k'a fɔ ko ayi ko karisa sedɛri k'a tun b'a sanfɛ n kali masa la a dɔ ka taga gorobinɛ e ni gorobinɛ donc ni i bɛna video kɛ i b'a ko wɛ i bɛ gorobinɛ wele bon n bɛna video kɛ kɔfɛ i bɛna don n ka video kɔnɔ i bɛ arasa dɔgɔya dɔɔni e k'i ka ko complot ninnu ko ne tɛ nin kalama ko ne tilalen don nin bɛɛ lajɛlen na ko ne tilalen don gorobinɛ filɛ nin ye o o tɛ jɔ da yɛrɛ la o yɛrɛ bɛ ka hami n'a yɛrɛ ye problème b'o da la sa ala k'a nɔgɔya a ye tu vois problème b'o da la sa nɔ ala k'o nɔgɔya o ye e tɛ yan nɔ o ne tɛ ɲɔgɔn kan ne de b'o dɔn problème modèle min b'o da la ala k'a nɔgɔya a ye walahi n bɛ dugawu de k'a ye ala k'o nɔgɔya wa aw fila bɛ problème tɔ de koyi problème bɛ e segu da la a bɛ gorobinɛ da la basa e filɛ nin ye e kunkolo tiɲɛna e ala i i bɛ deli la ko mɔgɔ minnu ko mɔgɔ minnu ka t'i muso deli ka na segu ko ne tɛ ameriki n b'a bɛɛ kalama muso in de ko k'a tɛ segin ma bilen donc sabali muso ko k'a tɛ na bilen bilahi wa a tɛ na dɛ parce que ala b'a dɔn dugawu de b'o kɔ ala b'a dɔn o suwalen de don ala b'a dɔn k'a fɔ k'o t'e ɲɔgɔnna ye sinɔn e bɛ deliliba minnu na ayiwa k'o ka t'i muso nɔfɛ ka na ɛɛ ɛɛ hakili la ko wayi ko n'i tun taara muso wɛrɛ furu ka na ka ko n'i taara muso wɛrɛ furu mali la ka na ko wayi ko denni bɛ ɛ min bɛ mali la o de bɛ mali la sinɔn min bɛ ameriki alihamudulilayi denni ka papiye b'a bolo ka ban balimamuso duwawu de b'i nɔfɛ duwawu de b'i kɔ walahi i ye duwawuden de ye nin cɛ mɔdɛli nin cɛ mɔdɛli yɛrɛ ɛ mɔgɔ b'i furuɲɔgɔn kɛ nin ye wa a ye weleli jɔ weleli jɔ wele nin cɛ nin cɛ mɔdɛli yɛrɛ mɔgɔ b'i furuɲɔgɔn kɛ nin ye wa n'o de bɛna sigi anw yɛrɛ bɛ maloya k'an baw tɔgɔ fɔ facebook in sanfɛ yan parce que an b'a dɔn an b'an dogo k'a kɛ clandestin de la tu vois an t'a fɛ hali an somɔgɔ dɔw ka bɔ a kalama hali n'u bɔra a kalama an b'a bila o tile filani kɔnɔna la mɛ e de bɛ n'i sigi aa walayi n ba in wele dɛ n ba in wele yɛrɛ yɛrɛ de n ba in wele donc a ye duwawu kɛ n ye ko n bɛ baara min na e ba ma duwawu kɛ i ye arajo mali baara la e ba ma duwawu kɛ i ye k'e kɛra minisiri ye fo facebook fatɔ bɛna ka lagalagatɔ bɛna ka kulosɛri e ba ye duwawu kɛ o de la o de ka kuma la aa ala han i yɛrɛ ko ten e duwawu kɛra o yɔrɔ de la segu

u ne yɛrɛ bɛ min ɲini ne bɛ min ɲini a muso fɛ komi a ka n'a ka bana tɛ ka nɔgɔya denni k'a kɛ ala kama ka segin a ma fɛnɛ kɛlɛ in bɛɛ kun y'o de ye o sinɔn ni denni nana bi ko segu bon n'i b'a fɛ an ka bɛn n t'a fɛ k'i ye video kɛ la bilen bilahi a b'a bila ala he denni ko ni fa a ye fa don a la a ye balawu wuli a la denni ko ni fa yɛrɛ yɛrɛ de don a la tu vois non a ye fa wuli a la a ye balawu yɛrɛ yɛrɛ de wuli a la walahi donc an b'aw deli ala ni kira kama ala kama donc voilà aw ka aw ye dɛmɛ don cɛ ma aw ye dɛmɛ don a ma don o don n'a ma bɔ n'a ma bɔ ni parfum ye a bɛ bɔ ni nin ye n'a ma bɔ ni kuma wɛrɛ ye a bɛ a yɛrɛ t'a dɔn a bɛ taa côté kelen min yɛrɛ fɛ cɛ yɛrɛ t'a dɔn a bɛ taa yɔrɔ min fɛ bilen o de bɛna sigi ko ouais k'a bɛ bɛn nɔfɛ k'a sɔrɔ bɛn n'i bɛ mɔgɔ lankolon hypocrite ɲini dugukolo sanfɛ hypocrite cent pour cent n'i tɛmɛna gorobinɛ la ka tɛmɛ segu na i tɛ hypocrite sɔrɔ hypocrite cent pour cent n'i tɛmɛn'u la i tɛ ninnu ye bilen mɔgɔlankolon hypocrite mɔgɔlankolon mɔgɔ sadi mɔgɔ e ala mɔ aw n'aw ŋo n'aw tɛ mɔgɔ dɔn a ye ɲininka mais mɔgɔ n bɛ karisa ka kuma ɲɛnɛ siɲɛ fila n b'a jogo fi ɲɛnɛ ka ban wa hali n'i taar'a fa n'a ba ɲininka olu b'a ko ouais ko non ko tiɲɛ don ko nin ko nin don n'i y'a muso ɲininka a b'a ko non ko tiɲɛ yɛrɛ ko nin don walayi n ye n kali masa la n'aw bɛ nin dɔn n'aw bɛ segu nin dɔn n'aw b'a dɔn i po ala a ye cɛ ka a y'a ta k'a jateminɛ sa a ka video a kuma o kuma donna ta a nana ka faransi kɛlɛ n y'a gosi yen nɔ faransi kɛlɛ la a kumakan sumana a danbera dɔɔni a danbera dɔɔni a bɛ n ka kuma lamɛn aw hakili la k'a t'a mɛn a b'a mɛn dɛ a b'a mɛn kosɛbɛ barisa n y'a fɔ a ɲɛna k'a kɔrɔla a k'a ɲɛ bɔ nin ko nin na sijɛ bɛ ka wuli a kungolo la n ye n kali masa la dugusajɛ a taar'a kun di walahi bilahi a taar'a kun di jiba nɔ n y'a fɔ a ye n ko segu den minnu b'i bolo den ninnu ba kun taalen don baarayɔrɔ la n ko n'i ko den ka d'i ye walahi ja a bɛ taa den minɛ dimansi o dimansi de n b'a bɛɛ kalama a n'a muso bɔra tribunal la o don na ala ka jugement nɔgɔya anw y'anw ta kɛ alihamudulilayi ko ba hɛrɛ la anw ma o jugement k'an ta la ten an denw bɛ na an fɛ yen ayiwa an bɛ t'u bila u ba fɛ yen mais e ta n'o kɛra jugement ko ye ala ka nɔgɔya n'i ko k'i bɛ dɔ fɔ arasa ma problème t'a la kɛlɛ ne y'o de fɔ n ko kɛlɛ kɔnɔna la fɛn bɛɛ b'a la mɔgɔ si kana jigin danni na fɛn bɛɛ b'a kɔnɔ tu vois kɛlɛ ye kɛlɛ de ye donc n'an bɛ taga an bɛ se tu vois n'an bɛ taa an bɛ se ne tɛ mɔgɔ si tolérer cɛ o cɛ tɛ yen a muso tɛ yen ko n b'i bila i ka manamana kan tulo sariya kan kafiriya kan k'i b'o fɔ arasa ma barisa ne ye fantanden de ye o dɔw ne belebele tɛ dɔwɛrɛ ye fantanden kɔ donc mɔgɔ min nana k'a bɛ fantanw défendre ne bɛ to ne b'o tigi to i bolo cogo di ko ouais ko non k'e b'i da sago fɔ e ye jɔn ye e ye jɔn ye i ye jɔn ye i ye mɔgɔ nasuya min ye n b'i ɲini k'i dɔn n bɛ tila k'i di mɔgɔw ma i ka hypocritiya ninnu o tɛ passer donc gorobinɛ ye n'i bɛ baara wɛrɛ kɛ baara wɛrɛ kɛ walahi n'i bɛ baara kɛ baara kɛ arasa ka côté a y'o bila arasa ka côté o ye o ye o ye fɛn bɛɛ lajɛlen kan aw y'a don ɲɔgɔn da yan nɔ ka ɲɔgɔn wele ka don ɲɔgɔn da awɔ si si awɔ arasa nana faransi aw ni amara bacili ninnu aw y'a don ɲɔgɔn da mali la a nana faransi mɔgɔ foyi tɛ bɔ a y'a ka meeting lajɛ a tatɔ filɛ nin ye itali mɔgɔ foyi tɛ bɔ a y'a ka meeting lajɛ itali ala de b'aw sara faransi ala de b'aw sara aw bɛɛ bɛ tiɲɛ yɔrɔ dɔn tiɲɛ aw bɛɛ bɛ tiɲɛ in bɛɛ lajɛlen b'a yɔrɔ dɔn maliyɛn den bɛɛ lajɛlen b'a yɔrɔ dɔn sinon gorobinɛ de e ye cɛ ye k'a nɔ se tan nɔ bɔ dɔrɔn i k'a fɔ ko ouais ko maliyɛn denw k'i mago bɛ mɔgɔw la ko mɔgɔ na an bɛ t'i minɛ k'i lamaga ɲɛnɛma an bɛ t'e minɛ k'e laban ɲɛnama ɲɛnama ɲɛnama e ta o ka nɔgɔn kojugu a n y'o de fɔ n k'a da ka di a da ka di segu ni bocila la barisa o bokasa yɛrɛ o bokasa kɛlen don ka a yɛrɛ farikolo kasa bɔ yen nɔ fɔlɔ barisa n'ale y'i sigi takisi kɔnɔ karabati kan de a kan jalen don ala ka diɲɛ don o don e ala an kana ɲɔgɔn nɛgɛn sa bɛɛ bɛ bɛɛ dɔn bɛɛ bɛ bɛɛ dɔn depi segu ɔgɔlidennama vɛsi ka d'a ye karafati ka d'a ye mɛ a se kun t'a ye e o nalen ameriki n'o ma n'o m'o siri a bɛ mun siri ee belebele segu nalen ameriki n'a ma karafati siri sa a bɛ mun wa karafati ɲɛnama yɛrɛ fɛnɛ tɛ koyi a ɲɛnama yɛrɛ tɛ walahi barisa fɛn dɔ de bɛ yan faransi minnu bɛ faransi yan olu tulo bɛ n na sugu fila de bɛ yan ne yɛrɛ ne bɛ a caman bɛ yen dɛ mɛ min don fɛn da dumanw bɛ feere yɔrɔ min na ɛɛ yɔrɔ dɔ bɛ yen u b'a fɔ ma ko mairie de montreuil sugu yɔrɔ dɔ bɛ yen u b'a fɔ ma ko clignancourt sugu fɛn da dumanw de bɛ feere ni tubabuw ka fini kɔrɔw don sisan k'o bɔ o tɔw bɛ feere yɔrɔ min na wala fini kɔrɔw bɛ feere yɔrɔ min na bilayi segu ka o ɲɔgɔnnaw de bɛ ameriki segu fana ka a bɛ taa yen dɔrɔn un euro o kɛra hali n'i bɛ nin suguya kɛ ko i ba ye dugawu k'i ye ka ban kɛ hali basiru ɲɔgɔnna ye kɛ basiru ɲɔgɔnna i ka to ka taa makiyaziw kɛ dɔrɔn ka bɔ ka na i sigi a ɲɛkɔrɔ ka kuma ka kuma ka ɲɛ tu vois mais don o don sedɛrɛ y'a don ta sedɛrɛ y'a bɔ ta arasa foyi tile kelen a bɛ arasa bila tile filanan a bɛ mɔgɔ piriparaw de bila olu bɛ n'a ka page sanfɛ k'u bɛ arasa dɔgɔya ko n k'i to yen n b'i to yen ka da mun de kan tile kelen n'a ye arasa bila arasa ko ye min da ninnu ni kan a ye min da u dusukun kan arasa ko nin ye min da u dusukun kan aw bɛ sa o de dimi b'aw dusukun na aw bɛ sa o de cogo la fo n'a sɔrɔ ko arasa bɛ nkalon de kan n'a sɔrɔ a bɛ tiɲɛ de kan aw de bɛ sa ni sa cogo la tan aw bɛ sa aw de bɛ malo ala ka diɲɛ don o don ka tag'a fɛ aw bɛ sa aw ni maloya de e segu ni maloya tɛ fila ye dɔ kɛra e ta in na sa dɔ kɛra e ta in na i ka nkalontigɛ lagalagatɔya don o don e de bɛ bɔ n'i yɛrɛ ye n'i ma bɔ n'i muso ye sini i bɛ bɔ n'i denw ye bi ta o y'i ba ye k'i ba ye dugawu k'i ye fɛsibugu la alahu akubaru e ba ma dugawu k'i ye dɔwɛrɛ la a ma dugawu k'i ye foyi la k'a ye dugawu k'i ye fɛsibugu baara de la musokɔrɔba ye dugawu kɛ segu ye fɛsibugu baara de la wa a b'a waso n'o de fɛnɛ ye ko n ba i n'a fɔ n'a sɔrɔ e ba kun ye duwawu k'i ye k'i ye siti dɔ kiriye ka fɛn dɔ kiriye ko diɲɛ bɛɛ b'a sanfɛ k'o tɔgɔ ko fɛsibuku ko diɲɛ k'o ye poroze ɲɛnama de ye o duwawu an bɛɛ lajɛlen e tɛ dɛ maliyɛn den bɛɛ lajɛlen bɛ duwawu k'i ye mɛ e ba ma duwawu k'i ye fo cɛ cɛ petini de y'a ka baara kɛ k'a ka fɛsibuku kiriye e de b'i sigi o sanfɛ n'i bobara boka i bobara mugu ani i sadi i kasa bɔlen k'i sigi o kɔnɔ n'i ka takisi kolon nin ye k'i sigi o kɔnɔ ko e ba ye duwawu k'i ye wali ta sanfɛ walita walifɛn facebook ye mɔgɔ de ta ye walita cɛ ka fɛn kiriyelen donc duwawu kɛra o de la walimɔgɔw ka fɛn kiriyelen duwawu duwawu de kɛra o la e yɛrɛ ta e ma se k'o kire i yɛrɛ ye e ma facebook kire i yɛrɛ ye i ma whatsapp kire i yɛrɛ ye i ma snap kire i yɛrɛ ye i ma se ka foyi kire i yɛrɛ ye fo e de taara mɔgɔw ka baara kɛlen ka na dɔrɔn ka kuma o sanfɛ ko wayi ko dugawu kɛra o kuma de la a ka a ka kan don don kelen seku bɛna n wele a ka fɔ a ɲɛna ko wayi ko nɔ k'a ye saraka bɔ k'a bɛ k'a ye misi faga fɛsibuku kuma la seku b'an wele k'a fɔ a ɲɛna walayi ala ka hakili ɲuman di new york kaw eh, new york kaw n'aw tulo bɛ n na a ye taa ni seku ye kosɛbɛ aw k'a lajɛ bilahi a man kɛnɛ kosɛbɛ a ye taa n'a ye aw k'a lajɛ yɛrɛ yɛrɛ de n ye kali masa la a ye taa n'a ye mɛ i ka bɛnko kuma ye ne t'a dɔn kɛlɛ b'i ni min cɛ dɛ kɛlɛ t'i ni mɔgɔ si cɛ depi ala ye sedɛri mɔgɔw dan sedɛri mɔgɔw k'a daminɛ sedɛri bamakɔ ka taa se faransi fo ka taa se ɛsipaɲi ka taa se itali diɲɛ fan bɛɛ fo sini i ni sedɛri mɔgɔ tɛ ɲɔgɔn na sedɛri mɔgɔ foyi i ni mɔgɔ wɛrɛ tɛ ɲɔgɔn na i ni mɔgɔ tɛ ɲɔgɔn na ne y'o de fɔ ne tɛ sedɛri kɔnɔ mɛ kuma min da jan b'a fɔ tu vois non i ni sedɛri mɔgɔ tɛ ɲɔgɔn na i ni mɔgɔ si an ka bɛn ɲina donna o tuma association dan de ye sedɛri ye wa a dan ye sedɛri de ne ko mun y'aw kɛ faden jugu baden jugu ŋaniya jugu hasidi hasidi ye tan de association dan ye sedɛri de ye dugukolo in sanfɛ wa mun de y'a to ni min wulila ni min wulila dɔrɔn o b'a da gengen sedɛri la mun de mun de la an ka ɲɔgɔn ɲininka ni association dan ye sedɛri ye an ka ɲɔgɔn ɲininka nin yɔrɔnin na mun de la ni fɛn fɛn wulila o b'a ko sedɛri ni fɛn fɛn wulila o b'a ko sedɛri a ɲuman sedɛri a juguman sedɛri o ta association dɔwɛrɛ tɛ ni sedɛri tɛ u aw tɛ se ka dɔwɛrɛ kɛlɛ u ala ma barika de don aw ka kow la wa u barika t'aw la de depi yan na aw t'a dɔn ko barika bɛ arasa na ka tɛmɛ aw kan hali arasa tɛ sedɛri perezan ye a porte parole dɔrɔn arasa o de ye mɛ hali a perezan mɔgɔw t'o tɔgɔ dɔn hali a perezan tɛ arasa ye donc aw t'a dɔn ko barika a porte parole dɔrɔn i n'a fɔ aw yɛrɛ ye facebook porte parole ye cogo min na donc ala ye barika de don u ka ko la k'aw to yen donc aw yɛrɛ komi aw yɛrɛ b'a fɔ cogo min na donc bɛɛ ka t'i ba ɲininka kuma bɛ nin yɔrɔ dɔrɔn de la bɛɛ ka taga bɛɛ ka taga mun ye ala ye barika don arasa la k'aw to yen n'a kuma na dɔrɔn kabako don aw bɛ si ka kuma ka tilen ka kuma mɛ a bɛ n'i jɔ ka kuma dɔrɔn 5 minutes baara banna mɔgɔ bɛ tiɲɛ taga yɔrɔ ye donc ni awɔ o de y'aw faden ye aw dɔgɔnin don aw kɔrɔkɛ don e yɛrɛ e aw dɔgɔnin don denmisɛnnin don aw dɔgɔnin don aw kɔrɔkɛ don mun ye ala y'a to ala ye barika don a ka kow la k'aw to a y'aw yɛrɛ ɲininka a y'aw yɛrɛ ɲininka kosɛbɛ kuma bɛ yen de o dɔwɛrɛ tɛ o jama tugunna a kɔ ten de wa musokɔrɔbaw tugunna a kɔ ten de wa cɛkɔrɔbaw tugunna a kɔ ten de wa mɔgɔ sugu jumɛnw tugunna kɔ maliyɛn denw wulila ka tugu aw tɛ yan an ye fɛn dɔ de y'aw da kɔnɔ bi ko don wa bi ko m'an bila la o n'a sɔrɔ a tun bɛ nkalon kan sa sɔrɔ o yera mɛ mun de la barika bɔlen don aw fɛ ko bɛɛ lajɛlen la n'aw kumana dɔrɔn mɔgɔ bɛ wuli ka aw buruja mun de la barisa barika de t'aw ka ko la wa n'aw ye fɛn fɛn sigi sen kan e segu e ye meeting joli organise new york kɔnɔna la jɔn de taara mɔgɔ si mago t'i la i ye kuma dɔ fɔ ko ti seri ti seri tɛ sedɛri kɔnɔ na n k'o f'i ɲɛna bi ti seri fila dama ma don sedɛri kɔnɔna la tu vois donc mɔgɔ yɔrɔ f'i ye k'a fɔ k'i tɛ foyi kalama i tɛ fɛn kalama ko min na i da minɛ k'i da tugun ka bɔ o ko la komi i ba ye dugawu k'i ye facebook kan e k'a sa facebook in sanfɛ ye e k'a sa kuma la ye anw ka ala deli t'o ye anw ka ala deli ye fɛn min ye yɛlɛma ka na mali la dɔrɔn an b'an ka nin an ka nin bɛɛ bila k'an ɲɛ tilen an ɲɛsin fɛn wɛrɛw ma an mago b'o de la anw bɛ kɛlɛ o kɛlɛ la yɛlɛma ka don mali la dɔrɔn a banna mɛ ni e ka musokɔrɔba bɛ dugawu de k'e ye ko ala ka facebook la kuma ala k'o sinsin e bolo e dun ka fɛn kiriyelen tɛ e m'a kiriye fo mɔgɔ wɛrɛ de y'a kiriye i fadenkɛ i yɛrɛ bɛ jamana min na a tigi b'o jamana de la i faden fadenkɛ o ka fɛn kiriyelen e bɛ n'i waso n'o de ye bi ala ka nɔgɔya i ye segu ala ka hakili ɲuman d'i ma kalan ani kodɔn kelen tɛ tu vois tenue wɛrɛ t'i bolo n'an ka mɔgɔw nana tenue kelen de bɛ ta ka t'u kunnabɛn donc n b'a ɲini i ka ɔkɔliso mɔgɔw fana fɛ u ka tenue filanan d'i ma tu vois non an bɛ ɲɔgɔn bolo an bɛ ɲɔgɔn bolo mɛ gorobinɛ a da bɛ ja segu la ni e ye e k'i da i ka manamana kan fɔ tulo sariya kan fɔ la a da bɛ ja segu la ka tɛmɛ e kan aw ka ɛsikoriya ninnu a da bɛ ja segu la belebele n b'aw ɲɛ yan nɔ n b'aw ɲɛ n b'aw ɲɛ yan nɔ aw bɛ nɔ kojugu walahi n b'aw ɲɛ n b'aw ɲɛ hali hali sisan bɛ denko denko n b'i ladi kosɛbɛ barisa ne ɲɛ bɛ ninnu natɔ la n ɲɛ b'u natɔ la u b'a fɛ k'i kari ka jigin bilahi denko walahi n ka bonya belebele b'i kan mɛ n ɲɛ bɛ ninnu na cogo min na denko attention u b'a kari i da la don kelen u b'a kari i da la i sigilen bilahi n y'a f'i ɲɛna i yɛrɛ bɛ tila k'a fɔ aa dɔgɔ ko dɔgɔ o dɔgɔ o tala jinɛ de b'i bolo a mun de b'i bolo o tɛ mun dɔn mun ŋaniya de don o ŋaniya n b'a dɔn donc denko i kɔlɔsi kosɛbɛ i kɔlɔsi parce que tɔgɔ de bɛna k'u da la sisan nɔ kana mɔgɔw latigɛ i yɛrɛ la diɲɛ bɛɛ lajɛlen ka bonya b'i kan maliyɛn cote d'ivoire burukina senegal bɛɛ lajɛlen mɔgɔ o mɔgɔ bɛ bamanankan mɛn bila bɛɛ lajɛlen ka bonya b'i kan donc i kɔlɔsi ninnu na kojugu i kɔlɔsi i kɔlɔsi u la kana kana sɔn ka bin u ka piège kɔnɔ sinon kana sɔn barisa maliyɛn anw y'o de fɔ maliyɛn caman bɛ hakili yɛlɛma ka di mais anw ye dirɛtiw ye i m'an dɔn dɛ maninkaden 100 pour cent anw ye dirɛtiw ye tu vois non anw ka dirɛtiya anw y'o sɔrɔ an somɔgɔw la mɛ tu vois mɛ mɔgɔ dɔw de bɛ yen segu an bɛ ɲɔgɔn na an bɛ ɲɔgɔn na an bɛ ɲɔgɔn na gorobinɛ e ta ka nɔgɔn e ta ka nɔgɔn kojugu ka nɔgɔn ni segu ta ye n ni segu ka jan mɛ e ni ne bɛ ɲɔgɔn kan yan tu vois non voilà donc hali bi denko i kɔlɔsi i kɔlɔsi i kɔlɔsi i kɔlɔsi kɔlɔsi yɔrɔ jan n b'a f'i ɲɛna dɛ n b'a f'i ɲɛna don min na n'a kɛra ka tila k'a fɔ aa dɔgɔ k'i y'a fɔ tan nɔ ko dɔgɔ k'i y'a fɔ tan ayiwa n b'a f'i ɲɛna de bi sa bilahi kɔlɔsi u b'i coro e ba ju yen video la i ba jumɛn ye video la i ba ju u b'i coro ka tila k'u sigi ka yɛlɛ i la a filɛ ko bi n bɛna histoire dɔ d'i ma i b'a dɔn kati 24 filɛ a ka d'a ye bi kojugu ka na sedɛri la mali la kati 24 a bɛ se ka kɛ a tulo bɛ n na a ka d'a ye ka na sedɛri kɔnɔ mɛ u y'a coro n'a nana ka segin sedɛri la a kana k'a bɛ don sedɛri kɔnɔ a ye min fɔ ee amara bacili ninnu ye sedɛri kan arasa ka ɲɛ kali masa la olu fana bɛ bɔ k'o fɔ k'a tɔgɔ tiɲɛ donc u y'a piéger tu vois non donc u ye kati 24 ye u y'a piéger tu vois so ale yɛrɛ filɛ nin ye kati 24 filɛ ale b'a dɔn ale y'a ka kuma fɔ mɔgɔ min ye n'o ye gorobinɛ ye gorobinɛ ale da tɛ sigi gorobinɛba da tɛ sigi ale y'a ka kuma fɔ ye ni kati 24 seginna bi k'a bɛ na sedɛri la a ka d'a ye kojugu walayi a bɛ intervention modèle bɛɛ la k'a bɛ na sedɛri la bon ninnu filɛ nin ye ale ale bɔra barisa denmisɛnnin don u y'a piéger joona joona n'a nana a ye kuma min fɔ ninnu ɲɛna kebe amara bacili ani gorobinɛba faransi gorobinɛba gorobinɛw ka gorobinɛ gorobinɛ sarama gorobinɛ sarama dɔgɔnin ɲɛna tu vois donc wala u bɛ bɔ dɔrɔn u b'a fɔ u b'a tɔgɔ u b'a tɔgɔ tiɲɛ bon donc aw n'u filɛ nin ye i n'a fɔ komi ne dani belebele dagantigi de bɛ ala in dama o tɛ tɔgɔ la de bɛ ala in dama o tɛ nin si la de bɛ ala in da min ye n da jɛ an b'o de f'i ɲɛna o bɛnn'i ma n y'a fɔ a ma bɛn i ma n y'a fɔ i bɛ se ka min kɛ i b'o kɛ tu vois non n y'a fɔ piyan a bɛnn'i ma n y'a fɔ a ma bɛn i ma n y'a fɔ i bɛ min kɛ i b'o kɛ n'i bɛ jinɛ lajigin i b'a lajigin n'i bɛ wɔkulɔ lajigin n'i bɛ se k'an minɛ k'an bugɔ ayiwa i b'o fana essayer tu vois an bɛ ɲɔgɔn bolo ɲɔgɔn bolo caman caman ka muso la k'a fɔ komi segu ni e bilara muso la ko musow de ye mɔgɔw tɔɲɔ ameriki u ye mɔgɔw tɔɲɔ faransi ayiwa musow de ma u m'anw tɔɲɔ dɛ a bɛ se ka kɛ anw de y'u tɔɲɔ muso ye muso de ye barisa n'i y'i sigi k'i miiri i bɛ taa sɔrɔ ala ye fanga min k'i la n'a kun y'o don muso la fɛn dɔw fana bɛ an b'o kɛ muso la an kun t'o k'u la quoi barisa muso n'i y'a faamu ka ban muso ta bɛɛ ye a t'i bugɔ a tɛ foyi mɛ a ta bɛɛ ye n'a dusu kasira a ta y'a da de ye a bɛ se k'o de fɔ a ta y'a da dɔrɔn de a bɛ se k'o de fɔ donc n'i y'o dɔn mɔgɔ la ka ban donc a banna tu vois ɔ ne y'i sigi he an balimamuso n'a yɛrɛ y'i sigi sa he a n'a ka finɛsiw ne b'a dɔn n'a fɛnɛ un o fana kana jɔ i la dɛ a n'a ka finɛsiw n'a yɛrɛ y'a kata sa ayiwa an balimamuso filɛ e a la n'a y'a da jɛngɛ ta e a la i n'a fɔ bala jabi n b'i faga walahi n b'i faga segu walahi i ma n dɔn n'i b'i ka ko la segu n'i tɛ fɛ an ka se ɲɔgɔn ma bilen sedɛri mɔgɔw da ta olu ka sedɛri ko ta i ka arasa ko ta ka u b'i ka ko a tan ke i bɛ arasa tɔgɔ f'i dabara la i bɛ sedɛri tɔgɔ f'i dabara la ne dani ne fana bi i yɛrɛ ko tɛ ko minnu bɛ burujali kɛ n b'i buruja bi n b'i buruja sini n b'i buruja sinikɛnɛ ayiwa après i bɛ se ka mun wɛrɛ kɛ après e y'a pɛrɛ n b'i buruja bi n'i ye sedɛri tɔgɔ fɔ n b'i buruja n'i ma se n b'i buruja bi n b'i buruja sini wa n'i ye mali tɔgɔ tiɲɛ n b'i buruja nin saba dɔrɔn sinɔn i ye fɛn o fɛn kɛ tɔw la o tɛ ne ɲɛ sira la o y'e n'olu cɛla de ye mɛ sedɛri arasa mali a banna n'i ma maga u la ka nkalon ta k'o da mali la ka nkalon ta faransɛw y'a don ta an bɛ ɲɔgɔn na nin dɔrɔn de la parce que aw ye ko aw ye mɔgɔ min ye aw ye kilosariw de ye aw ye aw jatelen aw aw jatelen tɛ ameriki yɛrɛ i muso jobila o e hakilila k'e muso kunkolo t'a kan da la de a jobila i ye cɛ ye bi ye don jumɛn bi ye bi ye lɛndi ye peut-être kunu kunu de a denw b'a fɛ yen mɛ n'a ye cɛ a ka taa a ka t'o nɔfɛ sini maridi a tɛ se ka taa o n'a taara taga taga taga u nɔfɛ anw denw kɔni wagati min ka di an muso nɔfɛ an b'u ta k'u bila an ka mɔbili kɔfɛ ka taa yala n'u ye an bɛ taa n'u ye fan bɛɛ 24 heures sur 24 heures mais e ta fo muso ka diɲɛ n'a ye de ala k'an bɛɛ kisi a ma n'a y'a sɔrɔ maliyɛnmuso maliyɛnmuso kɛra cogo o cogo walahi ni maliyɛnmuso kɛlɛra cogo o cogo cogo o cogo a ka di hali n'aw tɛ ɲɔgɔn kan mɛ a ka di maliyɛnmuso ye a den fa ka na a nɔfɛ mɛ n'i ye ta in bannen fo ka to juge lataga ma e tɛ mɔgɔ ɲɛnama de e tɛ mɔgɔ ɲɛnama ye jamana wɛrɛ mɔgɔw de b'a kɛ maliyɛnw na u tɛ sɔn i ka na den nɔfɛ a donna ta mɛ maliyɛnmuso kɛra cogo o cogo walahi n'a n'a den fa kɛla tunga n'a nɔ n'a n'a den a ka d'a ye a den fa ka na den nɔfɛ ala ka diɲɛ don mɛ n'i ye e ta nin ye ka nin kɛ tan e tɛ mɔgɔ ɲɛnama ye aw tɛ mɔgɔ ɲɛnama ye mɔgɔlankolo ninnu na i b'a ye ko wayi ko k'aw bɛna an ka jamana fɛngɛw bolo ko aw bɛn'aw sigi eh, facebook sanfɛ dɔrɔn k'aw bɛ dɔ fɔ arasa ma aw bɛ dɔ fɔ arasa ma eh, aw yɛrɛ fɔyɔrɔ bɛ ban wa aw fɔyɔrɔ bɛ ban fɔyɔrɔ min b'aw la a ka ca ni bana si ye segu ne ma don i la hali bi ni n donn'i la hali bi i sigilen i ka facebook sanfɛ i bɛ kasi n'i ma kasi i k'a fɔ mɔgɔ tu parce que e ka dosiyɛ bɛ ne bolo segu i ka dosiyɛ bɛ n kɔnɔ n ma tila a bɛɛ la fɔlɔ mɛ n'an bɛ taa dɔɔni dɔɔni n b'a bɛɛ bila kelen kelen tu vois n'aw ma aw filɛ fɛn n ko tɔɔrɔ o tɔɔrɔ b'aw kan bi aw bɛ taa yafa deli muso in de fɛ madusu aw m'a dɔn ko maliyɛn ko maliyɛn ko maliyɛn ko maliyɛn ɲɛngo maliyɛn ɲɛngo ka ca a hypocrite ka ca a asiri ka ca nin muso in madusu a e ala madusu nin muso in de k'a cɛsiri ka gurupu sigi ko amani k'a bɛ na ni mali aritisu ye ka maliyɛn denw bɔ ɲɛnɛfin na ninnu cɛbakɔrɔbaw ne y'o de fɔ n ko e ala hali ni ko ko n'i ye barika don ni amani na f'aw nana kɛ fila ye muso dɔ de y'a yɛrɛ faga pare comme sedɛr k'o bɛ nkalon tigɛ jɔn de ko barika tɛ muso la jɔn de b'a ko barika tɛ muso la e segu mana wuli dɔrɔn e b'a fɔ ko musow bɛ tan i bɛ tila k'i jɔ k'e mago bɛ musow de la i ka kuma kɔrɔ musow tigɛlen t'e la muso min bɛ t'e ka fɛn sanfɛ ko k'a bɛ k'a bɛ kuma e ka video la o muso ni kama tɛ muso jumɛn bɛ t'e ka fɛn kɔrɔ kama kama kelen pe fo n'a kɛra kama ye sinɔn muso jumɛn bɛ t'e wele muso jumɛn muso min b'a yɛrɛ kalama o jumɛn bɛ t'e wele k'e n'o ka baro madusu de nana amani sigi barika donna ala ka barika don a la ka na n'an ka artisiw ye ameriki kɔnɔna la k'u ka na ɲɛnafin bɔ maliyɛn denw na ninnu de nan'o ye ko dɔɔni dɔɔni bɛ sɔrɔ o ko la k'olu ni ta ka da muso ni kan o ma kɛ baasi ye fo ka na amani ci fila ye ka ci ka ka to ka gurupu sigi yan fila la ko amani deux mun na ala ko ɲɛ ne bɛ aw ni ala ni kira cɛ ne bɛ se ka ne bɛ se ka ninnu to yen cogo di sa n'o don k'aw bɛ gurupu wɛrɛ sigi mun na aw y'a kɛ amani ye mun na aw ma taa tɔgɔ wɛrɛ da la mun na aw ma taa tɔgɔ wɛrɛ da aw aw ta la ka bɔ amani na mun na aw ma taa hasidiya ɲɛngoya mɛ sisoko amani e seku ninnu ka perezan i ne de tɔgɔ ko dani n'i ma dɔn n lajɛ ka ɲɛ i jɔ n ka fugula bɔ n kunkolo la n'i ɲɛ tɛna fɛn ye n lajɛ kosɛbɛ ka ɲɛ ne de tɔgɔ ko dani sisoko amani perezan n bɛ n kali bilahi n t'i to yen i n'i kisira n'i kisira o kɔrɔ ko firawuna bɛ kisi lahara ee e sisoko n'e kisira o kɔrɔ ko firawuna k'a bɛ kisi i tɛ kisi n bolo fiyewu donc n bɛna n bɛna i kama e ani maliens de l'extérieur président min sigilen don ameriki aw ye n lajɛ kosɛbɛ dɛ n t'aw to yen n bɛna aw kama e maliens de l'extérieur président e e ni e ni ala ni kira cɛ gɛlɛya min bɛ maliyɛnw kan new york kɔnɔ fila kɔnɔ a bɛɛ lajɛlen la washington a bɛɛ la chicago ayiwa miami gɛlɛya min bɛ maliyɛnw kan e t'o dɔn e t'o dɔn f'e fana bɛ taa kɛ ipokiritiya ye ka i jɔ i da baara yɛrɛ la maliyɛnw cɛla ko ni mɔgɔ min tɛ i bɛ k'a fɛ k'e t'o fɛ han e mɛ aw ta tɛ bi aw ta tɛ e ni sisoko n b'aw de gosi don kelen aw ta tɛ bi aw b'a dɔn aw somɔgɔw b'a dɔn aw bɛɛ lajɛlen ye mɔgɔ min ye tunga na yan nɔ ɔ e de kɛra perezan ye k'anw tungarankew n'an kasira gɛlɛya min b'an da la k'aw k'o kɛlɛ kɛ k'aw k'o ɲɛfɔ o t'aw ta ye dɛ ɔ f'aw de bɛ taa don ka taa don maliyɛn tungarankew yɛrɛ juguya la k'e e ye perezan ye ne ko amerikɛnw aw bɛ mun de la yen de aw tɛ taa ninnu cɛ ta wa aw tɛ e ala aw tɛ taa ninnu ee u y'a dɔn ko faransi tɛ yan e ala a ma kɛ faransi yan de ye pari ye faba ee ala ka barika don pari la faba mɛ an bɛ ɲɔgɔn na n bɛ na aw kama n bɛ na aw kama aw ye nafigiw de ye maliens de l'extérieur maliyɛnw tunkaranke bɛɛ lajɛlen ka perezan ye nin cɛ de ye tunkaranke min bɛ sini o min bɛ diɲɛ maliyɛn fɛn o fɛn maliyɛn fɛn o fɛn ni e bɛ tunga na u ka perezan cɛ in de sigilen don ameriki mɛ n'aw bɛ cɛ in dɔn cɛ in de b'anw minɛ k'anw di guvɛrɛnɛma ma an b'a ka baga anbasadiw anbasadiw ni kɔnsilaw ma dɛ mɛ nin cɛ in de b'anw minɛ k'anw di guvɛrɛnɛma ma mɛ n bɛ na i kama i tɛ tila i tɛ tila i ka piyɔn n'o ye seku ye sisoko amani deux perezan n'aw ma taa yafa deli madusu fɛ n'aw ma taa yafa deli muso in fɛ depuis aw ka gurupu sigira aw ye amani deux sigi don min na aw nana ni aw nana ni aritisi jumɛn ye ka bɔ mali la barisa jɔyɔrɔ t'aw la foyi foyi aw nana ni aritisi jumɛn ye e ala bon barika de bɛ madusu nin na ala ye barika de don madusu in na ala ye bari hali n'a sɔrɔ ne de madusu an tɛ k'an tɛ kote kelen na barisa wala mɛ min ye min ye ne b'o fɔ ala de ye barika don a la barisa muso de ye amaniden sigi ni barika donna a la n'a sɔrɔ ko aw kamanen kɔrɔw de tun y'a sigi sɔrɔ aw ka bɛn bɛn fila a ye gurupu joli sigi u bɔra tɛnɛn na ka tarata sɔrɔ barisa barika t'aw ka ko si la faransi yan nɔ a cɛbakɔrɔw ye gurupu joli joli sigi a bɔra tɛnɛn na ka tarata sɔrɔ wa barika t'u ka ko si la an bɛ ɲɔgɔn dɔn mɛ n'i ye n'i ye gorobinɛ ye bo fara kanfɔ la bi a grâce à muso saba pari jɛnɛ sogodogo aminata ture mariam magalo olu de ye cdr sigi o de ala ye barika don a la barisa mun na ala tɛ se ka barika bɔ a la ni ala ye barika bɔ a la c'est comme ala bɛ se ka barika bɔ musow la donc o ye k'a yira ko muso tɛ fɛn o fɛn na k'o ko man ɲi k'o ko man di o de ye barika don a la diɲɛ fan tan ni naani bɛɛ fɛ o de ye barika don madusu ka amani na hali sini ameriki kɔnɔ o de kama depa aw taara amaniden kiri pagaw ma se ka kɛ mɛ e segu e bocilani e b'i ka manamanakan fɔlɔ i b'i ka kɔlɔ arasa tɔgɔ ta i ko b'i ka kuma la i dabara cɛjugu in kɔnɔ i da cɛjugu t'i da ko k'a jɛ i k'i ka kaba min b'i da la i ka t'o furakɛ fɔlɔ i k'i arasa tɔgɔ ani sedɛri tɔgɔ olu da bɔ i ka ko la a tant que i m'o da bɔ i ka ko la an bɛ ɲɔgɔn na salamu aleykum salamu aleykum dani de pari donc an bɛ ɲɔgɔn bolo italikaw an bɛ ɲɔgɔn bolo amerika an bɛ ɲɔgɔn bolo sini an bɛ ɲɔgɔn bolo tanzani an bɛ ɲɔgɔn bolo ee fo kongo brazzaville kongo kongo donc sedɛri min sigilen don kongo n ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen ye diɲɛ fan tan ani naani bɛɛ fɛ belebele ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen ye mali kɔnɔ mali kɔkan n ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen ye ɛsipɛnkaw n yɛrɛ ɲɛ bɛ eh, n balimamuso ma keyita ɲɛ b'i la lini na donc n ka foli b'aw ye fɔ ɛsipɛni kɔnɔna la barcelone wa eh, valence a bɛɛ lajɛlen n ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen ye mɔgɔ o mɔgɔ dubai chine thailand donc n ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen ye n ka foli bɛ maliyɛnden bɛɛ lajɛlen ye surtout musolakaw aw bɛɛ lajɛlen ka foli bɛ yan ameriki kɔnɔna la musow a bɛɛ lajɛlen aw ka foli bɛ yan sini kɔnɔ musow a bɛɛ lajɛlen aw ka foli bɛ yan nɔ fɔ an balimamuso dɔw bɛ eh, norvège nouvelle zélande aw bɛɛ lajɛlen ka foli bɛ yan japon aw bɛɛ lajɛlen ka foli bɛ yan eh, a yɔrɔ tɔgɔ filɛ ka bɔ n kɔnɔ irisi jamana kan aw bɛɛ nin bɛɛ lajɛlen bɛ n wele walahi ne ye n da se jamana o jamana ma nin jamana mɔgɔ de bɛ ne wele donc aw bɛɛ lajɛlen ka foli bɛ yan aw bɛɛ belebele ka foli b'aw bɛɛ ye a y'aw da ka sunɔgɔ hali sini an b'u gosi an bɛ kɔntini n'olu tɛ sɛgɛn anw yɛrɛ fɛnɛ tɛ ɲinɛ ko ye cifanɔ anw tɛ arasa to diɲɛ mɔgɔ si mɔgɔ lankolon mɔgɔ piripara mɔgɔ n'u u tɛ foyi ɲɛ u tɛ pa paga ɲɛ u tɛ po u tɛ sari u tɛ poro ɲɛ u tɛ poronparan poro ɲɛ n'i bɛ porona ka d'u ma u bɛ tila o la e bɛ se k'i sigi aventure la i bobara kan i bɛ tubabu ka jɔnya la k'e bɛ se ka maliyɛn denw k'e bɛ tila k'i da don an maliyɛn denw kungo la manamana kanfɔ tɛ wa manamana kanfɔ don wa o tɛ an tɛ ɲɔgɔn ɲininka e b'i sigi yan cogo di e bɛ soli ka taa tubabuw ka baara kɛ ka si k'o baara kɛ hakili ma lafiya kuran wari bɛ yen i kan ka kuran wari sara i kan ka taa dɔ bila ka taa di denbaya ma mali la i kan ka i kan ka so wari sara i kan ka i ka denmisɛnninw pari ka kɔl e ala k'e bɛ tila ka anw tunkaranke k'e b'i da don anw ka problème na n'a y'a sɔrɔ e tɛ nasɔngɔ ɲini na an kana ɲɔgɔn kɛ dangaden han an kana ɲɔgɔn kɛ dangaden an ka ɲɔgɔn mɔgɔya filɛ dɔɔni segu an ka ɲɔgɔn mɔgɔya filɛ dɔɔni n'o don k'e e bɛ se nin dabaarabaya la e bɛ se nin bɛn na e bɛ se nin fɛn bɛɛ lajɛlen na mun y'i bila takisi kɔnɔ mun y'e sigi takisi kɔnɔ k'e bɛ tila ka na k'e e bɛ maliyɛndenw kunkanko kuma fɔ segu mun y'i se takisi kɔnɔ mun y'a to i tɛ rentrer mali la komi ko k'i kalan don diplɔmu b'i bolo diɲɛ fɛn bɛɛ ameriki ko nationalité b'i bolo i yɛrɛ ko ten ko passeport nationalité b'i bolo ɔ ameriki nationalité b'i bolo o kɔni o sira dilen d'e ma diɲɛ jamana o jamana i ja k'i ka taa baara kɛ yen mun y'i sigi takisi kɔnɔ hali bi mun y'a to i tɛ taa maliyɛndenw ka kɛlɛ kɛ depuis mali la o tɛ dɛ e t'o kɛ dɛ barisa sugala bubɛyi mayiga wa a sugu jumɛn mayiga n'olu nana i bɛ t'olu de ka sakiminɛ la nanfigiya kɔkɔya la ɛsikoroya la n'o bɔra yen nɔ ni min nana i bɛ t'o de ka kuma fɔ i n'i dabaara cɛjugu dabaara lankolon ye k'e bɛna an maliyɛndenw ka kɛlɛ de kɛ e bɛna bɛn de ɲini anw ɲɔgɔn cɛ e jɔn ni jɔn de bɛ ɲɔgɔn na i ni mɔgɔ tɛ ɲɔgɔn na koyi i ni belebele de bɛ ɲɔgɔn na i ni belebele ye ɲɔgɔn sɔrɔ cogo di k'i ma tiɲɛ i tɛ tiɲɛ de fɔ maliko la hypocritiya i nana don de n y'o lajɔ i la k'i ta hypocritiya de segu wa an bɛ ɲɔgɔn na dɛ an bɛ ɲɔgɔn na ni ne bɛ ɲɔgɔn na dabi ye sinɔgɔ tɛ ye walayi sinɔgɔ fura t'i lasinɔgɔ ko sinɔgɔ fura t'i lasinɔgɔ o t'i lasinɔgɔ o tɛ se k'i lasinɔgɔ walahi n ye kali masa la barisa aw ye nanfigiw de ye aw ye hypocritiw de ye ne de ko n k'o tɛ passe n'o kɛra aw bɛ sɔrɔ aw sigi mɔgɔw bɛ ka n buruja u bɛ e segu e bɛ n'i sigi ka mɔgɔw buruja yan e ni gasiba tun bɛ fɛngɛ la o gasiba ye min ye e y'o ɲini k'o dɔn wa o bɛ mɔgɔw ba nɛni fɛngɛ la ala ka diɲɛ don o don e b'o kalama wa nanfigicɛ e ni gorobinɛ de ka gorobinɛ gorobinɛ ye nɛni min da arasa kan e e ko ko wayi ko e e y'a fɔ ye k'o man ɲi wa n k'a y'a sɛbɛn ka bila de e y'o fɔ wa mais ne ye n da don gorobinɛ ka vie privée la ne ne ye n da don a ka vie a ka vie privée la n ye kali mansa la a ka ko bɛ tiɲɛ bi barisa o bɛ yan di o lisi o tɛ fɔ ka ban tu vois mais n'i y'o kɛ mɔgɔ dɔ bɛ wuli wa i y'a ka taa i y'a don ta i y'a sɛbɛ sɛbɛ bien o y'a ka vie privée alors que ale taara maga arasa ka vie privée la o e segu de bɛ t'i sigi i i ka karabati tolilen kan o de nɛgɛ kun b'i la o de bɛ sinon an ka foyi walayi an ka foyi karabati o de o de ko fɛn ninnu man d'anw ye o anw ye anw ye olu fɔ o seko tɛ dɛ ne filɛ nin ye i b'a dɔn belebele jamanjan n'i ye vɛsi don o b'i minɛ n'i ye fɛn o fɛn don o b'i minɛ n'i ye jini don silimu o b'i minɛ donc i ni ne tɛ kelen ala ma ne kɔri ni kɔri kɛ kelen gorobinɛ yɛrɛ filɛ a bɛ ala deli ala tun k'a kɛ ne cogoya ye mais bɛɛ n'i dan cogo don tu vois ala ma se ka kɛ ne cogoya ye barisa n'a anw ye mɔgɔ nasuya min ye fɛn bɛɛ lajɛlen b'an minɛ mais segu ala ka karabati ala k'a nɔgɔya i ye a sirili nɔgɔya i ye o sirili funteni fɛ ala k'o nɔgɔya i ye komi n'i to dɔn b'o yɔrɔ fɛ yen i b'a kɛ ala ni kira kama i bɛ kiliyan minnu ta hali n'a sɔrɔ amerikɛnw tɛ ko eh, venezuelɛnw de don u n t'a dɔn somalɛnw de don eritrɛnw de don hali n'a y'a sɔrɔ i b'an ka maliyɛnw gansan de ta i ka takisi la ala ni kira kama parfɛn parfɛn caman ma doli i ka to ka kile to k'i kan siri ka ja tan tu vois sinon n'i y'a yogon dɔɔnin dɔrɔn odeur bɛ bɔ quoi ne b'o dɔrɔn de f'i ye n'i t'o kalama komi i fana i ma vécu bamakɔ tu vois o de b'a kɛ quoi i ma i m'i ka i ye i ma vécu bamakɔ o de b'a kɛ o de b'a kɛ sisan i nana ko wa k'e ni dɔ tun bɛ quartier kelen la e ni ala ni kira e ni san pɛrɛn cɛ e ni dɔ bɛ quartier kelen la bamakɔ o tɛ kɔsa na i taalen ameriki e ye bamakɔla sɔrɔ o de senfɛ an tɛ tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye tu vois non sinon bamakɔden 100 pour cent i n'a fɔ e bɛ cogo min na tan non non non an bɛ ɲɔgɔn bolo ɲɔgɔn bolo caman belebelebaw bila yan an bɛ ɲɔgɔn bolo o b'u tile ayiwa o b'u tile walayi a b'aw tile salamu aleykum